ndị be anyị ekele m unu ndewonụ daalụnụ deemenụ ama m na ahụ dịcha onye ọbụla mma ga-adị mma aha m bụ nwadịọramma abịakwa m ọzọ n'ihe ngosi a m ga na-emezi m ga na-emezi na ntakịrị oge m kpọrọ ọja ya bụ ọdịnala na omenala jikọrọ anyị dịka ndị Igbo taata ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ otu ihe m chepụtalụ taa dịtụ m ka o so n'ihe kpatalụ na ụmụaka Igbo kịta anaghịzi asụ Igbo aga m ebe m na-eme isi m wee na-akọwalụ onye na-eme m isi ụdịdị isi m ga na-emezi wee bido kịta gabazie na-asị ya na achọrọ m ka ọ chọpụtabalụ m isi ndị igbo anụwa ndị igbo mgbe ndị ochie ahụ achọrọ m ka m na-eme ya m nọsịkwa mee ya hmm, wee na-enwe obi aṅụrị ụmụ agbọghọ abụọ nọ m n'akụkụ wee mụba amụ otu wee si onye nke ọzọ ihe fụrụ ka ọ dị ka ihe na-amụrụ amụ na hmm, otu a m si fụ nwa ọ ga-adị ka ndị a amụghị n'enugwu too n'enugwu hapụbe apụ na onye nwa kpatara o ji akọrọ nka nke ihe ọ na-akọ you know ka nsụkene ya ka o si wee sụọ ya why are you laughing don't look at her she seems like to me like some of those girls who were born here grew up here they've not gone out they don't know anything they don't know what civilization is all about my god gosh in this time and period somebody's talking about plating the old the most stars and what's that wee gechaa ha ntị wee mụrụ ya n'obi m obere oge m wee chewe ihe a wee chewe ihe a wee fụ na ihe a mekwara na ụmụaka igbo anaghịzi asụ igbo n'ihi na nne na nna ha na-afụba na ọ bụrụ na ụmụ ha sụọ igbo ndị na-asụ igbo bụ ndị nne na nna ha enweghị ego ndị a mụrụ n'obodo ndị enwero ka ọ ra fa ha nwa na-asụ Igbo hmm? ebe ndị anya ha mepegoro emepe ndị nne na nna ha ji ego ndị na-apụ apụ na-abata ndị a mụrụ n'ọpụpụ ndị a mụrụ na mgbago na mba ofesi n'obodo dị iche iche ihe dịka Lagos na Abuja na Port Harcourt ịmago na ebe emepere emepe na ha nwa bụ ihe agaghị na-asụ igbo n'ihi na ha sụọ igbo ọ na-adịba ndị mmadụ ka ndị a ha ka nọ n'ime obodo mana onye sụzie igbo ọ bụziala arụ biko kwanụ nkwanụ ka ihe a si wee dị n'ihi na a sị na ọ bụrụ na a tụba ilu nkirika nkata onye tara arụ na-ama a mụrụ m n'ugwu awụsa mụkwaa ndị tọrọ m n'ugwu awụsa anyị toro ebe ahụ mana nne na nna anyị sụgidere anyị igbo anyị ncha ma na anyị bụ ndị igbo wee na-asụ be anyị na-asụ nsụka gedegede na-asụsikwa ya ike o ọ bụkwaghị nke jaa anyị na-asụ na-asụ ime nsụka na-egwukwa egwu dịka ụmụaka si egwu egwu wee na-amụtakwa awụsa na-asụkwa awụsa nne m na-asụ awụsa nna m na-asụ awụsa ndị tọrọ m na-asụkwa awụsa na-asụkwa awụsa na-asụkwari bekee wee na-agụkwa akwụkwọ ka ụmụaka ibe anyị si agụ akwụkwọ ya bụ na ị na-asụ igbo ọ bụrọ nya nwa ga-eme ka ị ghara ịsụ bekee nke ọma ma ọ ka ị ghara ịsụ asụsụ ndị ọzọ nke ọma ịchọkọta ịsụ asụsụ iri gị nwa amasị mana biko kenenu sụkenenụ asụsụ nke be unu nke nna gị i wee sụwazienụ ya sụwanụ ndị nke ọzọ nwe ihe o mere hmm? biko na anyị dozibekwa na ihe a n'ihi na a sị na ọ bụrụ na e mee ngwa ngwa e meghara ọdachi o nwekwara mgbe ọ ga-eru hmm. o nwere mgbe ọ ga-eru gị nwa ji nwa gị na-eto ọnụ na-eme nke a na o oh, she speaks very well very sound in Queen's English mgbe ọ ga-eru hmm. ọ dịkwa ka onye gba aka n'ihi na ndị ọzọ ga na-asụ ma Igbo na-asụ ma Bekee na-asụ ma Japan na-asụ ma French na-asụ ma ihe niile ụmụ gị bụ sọ bekee bụ nke ha ma mgbe ị ga-asị ha bịa ma unu kpọta ha n'obodo ka e mee ihe a sị ya ngwa bịa jee weta ihe dị otu a tinye isi n'ime ọfịa maka na ọ ghọtaghị ihe ha na-akọ hmm? biko ka anyị na-anyụkọnụ mamịrị ọnụ ka ọ na-agbọ ụfụfụ ka anyị na-akwadonụ ka a na-asụ Igbo dị ka ndị Igbo n'ọkwa na ebe anyị si hmm? ka o wee dịrị anyị na mma hmm? ị ma na a sị na ekwughị ekwu mere ọnụ ekwukwana m nke taa ka o si ra m n'ọnụ anyị na-agba n'ụmụ kedụkwanụ ihe mmadụ na-eme hmm? ka ọ dịnụ mgbe ọzọ mgbe m ga-abịa ọzọ ịkọrọ unu ihe merenụ ihe m fụchatara na ọ na-abụ m fụchata ihe otu a echiche ọ chọwa onye echiche wee sị ka m kọọ ya hmm? ka ọ dịbanụ abụ m Nwadịọramma nọrọkwanụ ọfụma